ndị Igbo ekene m ụnụ ee a ka m bụkwa onye ahụ ụnụ ma ambassador doctor Ramas Okoye Asuzu FCON eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmiri na odezuru Igbo odenigbo one of Igbo land the custodian of Igbo culture esi m na Nri dị na Anaọcha wee pụta dịka etu a m kwere Igbo na nkwa na nchọ m weta ihe gbasara nkụzi ọdịnala Igbo nkụzi ọdịnala igbo a bụ ka ndị si eme ife anyị na-eri gịnị bụ ọdịnala igbo e nwee ife ọjọọ dị n'ọdịnala igbo etu a m si wee kwe igbo na nkwa m na-eje ndị okenye dị iche iche obodo dị iche iche wee na-ajụ ajụjụ ka fa na-akụzi ya ka ndị mmadụ malụ nwanne ha malụ ụmụnna fa etu ife si bido ọ ife a ka m bịara taa ka m wee mee gịnị ka m wee kụzie anyị na ofu nwanne anyị nwoke bụ onye nna nọkwa n'ebe a ee ka o jiri aka ya kọwalụ ụwa onye ọ bụ ngwanụ ajọ kọwalụ ndị ụwa onye ị bụ afa gị afa m bụ Patrick Enemmụọ Okeke n'Akamkpịsị Nri a bata n'ime Akamkpịsị Nri ọ bụrụ Uruọfọlọ ụmụ ezodo ụmụ ezodo dị n'ime Uruọfọlọ ị batakwa n'ime Uruọfọlọ ị bata n'ime ụmụ ezodo ọ bụrụ be Enemmụọ Okeke na Nri ife e ji malụ m bụ ajọ ọkụ na-alụ ntụ achọrọ m ka ị kọwagodoro ndị Igbo etu i si ghọta asụsụ ekwu nri ka ị kọwado ka ndị Igbo mata ife bụ nri a na-anụ nri nri emego research America abịago ndị dị iche iche emego maka nri ka ihe tụta anyị nwa obere okwu maka nri etu i si wee pụta ya bụ obodo a kpọrọ ya ka ọ na e nwere obodo a na-akpọ nri e nwere obodo a na-akpọ nri obodo ahụ a na-akpọ nri dị na Anambra state ị bata n'ime Anambra state ọ bụrụ na Anaọcha local government sitezie na Anaọcha ahụ wee nwee obodo bụ nri nri ahụ bụ obodo ụwa mala amala e site mgbe gboo obodo ahụ bụ nri bụ obodo si n'ihe a na- n'obodo dị n'ebe chukwu dobere asọ wee bata n'igbo ihe anyị nọ n'ime ya ọdụ ọnụ ka one ndị anyị nọ n'ime ihe ọ dị kịta bụ ọnụkwa isii ọnụkọ isii ahụ diodo uru ofolo ekwenaika agbadana obeagụ na uru ọjị n'ime ọnụkọ isii a kedu ọnụkọ nke i si n'ime ya wee pụta ọnụkọ nke i si n'ime ya pụta bụ uru ofolo uru ofolo ahụ bụ ihe ọ bụbu uru ọfọ na alọ ọ bụrụ uru ofolo uru ofolo a na-akpọ ya bụ just afa a na-akpọzi ya ka o wee tọọ ụtọ afa ya bụ uru ọfọ na alọ ya ihe eji wee malụ obodo obodo ji wee bili ha ji dị asọ ee eh, biko abịa n'uru ofolo ahụ ee eh, kedu ụmụnna nke i si pụta ụmụnna nke m si pụta ekwubuwo m ya mbụ ụmụ eze odo obodo na ụmụnna nke bụ ụmụ eze odo n'ọnụkọ uru ofolo ee abịa na ụmụ eze odo ị nwere ike ịkọwalị ndị ụmụ eze odo gbasara ụwa niile ịma maka ha nọcha ebe niile kedu etu ụmụ eze odo si wee bido kedu etu esi wee mụ ha kedu ndị bụ nna ha or nna nna ha na etu ha si wee metụta ma n'ụmụ ori mkpu ma ebe niile nyegodu anyị nwa obere akụkọ maka ihe gbasara ụmụ eze odo ọ ife anyị bịa n'ụbọchị taa abịa n'ihe gbasara akụkọ na etu esi wee mụta wee gbasa o nwere ofu nnukwu obi esi na ya obi ahụ esi na ya wụ obi a na-akpọ obi be ntumele eluzie na obi be ntumele ahụ enwere okpo bụ onye mụtaziri nwoke ise ọ nụrụ nwaanyị naabọ ofu nwaanyị mụtara ofu nwoke then nwaanyị nke ọzọ mụta nwoke ise nwaanyị nke a mụtara ofu nwoke bụ udeji ka a na-akpọ ya nwaanyị nke ọzọ mụtara nwoke ise ife a na-akpọ nwaanyị nke ahụ afa nwaanyị nke ahụ bụ ọgụ abaka ma mụta ụmụ ise n'ime ụmụ ise ahụ ofuke n'ime ha bụ ụmụ eze odo nke ọzọ ụmụ okpo ntumele nke ọzọ wụ ụmụ ori mkpu nwoke ka adịkwa ụmụ adịkwa nwoke wee etu tụsa o si ụmụ wee eme bụrụ- etu o si wee bụrụ n'ụmụ eze odo ahụ na apụta n'ụmụ eze odo ahụ wee nwee ọtụtụ ọtụtụ obi obi dị iche iche enwere ụmụ eme nwee ụmụ adụkwa nwee ụmụ ụmụ emele biko ị nwere ike ịkọwara anyị dịka a bịa na ụmụ eze ụdụ a kedu etu e si bili kedu onye bụ onye isi ana m anụ okeke ana m anụ adụkwa nwoke na-anụ eme na-anụ eze ụdụ kọwa kenele anyị etu anyị si wee jikọta onwe anyị maka na e nwere etu e si wee jikọta etu anyị si wee jikọta onwe anyị e nwere ife nkọwa dị n'ime ya bụ na amụ okeke okeke adụkwa bụ onye bụ onye a mụtara oge ahụ amaala amala ọ bụrụ onye nwekwuru anya onye mụtara Nwere ike. okeke adụkwa eze obi kọwa from beginning bụ bido n'isi kọwa

adụkwa nwe eme eme adụkwa nwe adụkwa eze ụdụ so na obi na nnukwu obi na na naatọ tinyezie obi be obi be okeke ilọgụ ndị ndị a na ndị a- eji wee ndị e si na ya wee pụta so ife e ji mara obi nke ha bụ obi be emele

ọ nụrụ ụmụ nwaanyị one kedu onye bụ isi na onye abụrọ isi n'ime ụmụ okeke adụkwa mgbe ọ nụrụ nwaanyị ụmụ nwaanyị one ka ọ nụrụ kedu etu e si wee mụ wee gbasaa ọ nụrụ ụba nwaanyị ọ bụrọ otu ọ bụrọ otu otu ọ bụrọ ịbụa ọ karịrị ịbụa e nwere e nwere ndị ndị ọ mụrụ ndị ọ nụrụ ka a na-akpọ ndị be ifezuo ifezuo ahụ nne fa dị iche ndị be ndị be asụzụ nne fa dị iche then ndị ọzọkwa wụ ndị be ndị be nwa esi ọnwa esi ahụ bụ nne fa mana fanwa na onwe fa dịkwa dịkwa iche so ụmụ eze ụdụ ahụ bịara nwee n'onye a that is ndị okeke adụkwa nọ n'ụlọ ọ lụrụ nwaanyị anọ ma ọ bụ ise ọ nụrụ afa ndị m lota ka m kpọrọ ha ka etu ha si wee dị n'elu nchiri so etu a ka o si wee bido na-agbasasị na-agbasasị Ma- otu a ka e si wee bido nụ wee wee na-agbasasị na-agbasazini na-agbasa ka ebe niile radị then ị mago ihe dị n'ihe kịta mgbe mbụ mbụ ahụ bụ na ị bata n'obi ahụ n'obi ebe ahụ bụ obi ụmụ eze odo niile ị bata n'obi ahụ a na-anọrọ nọkọ na-enwe na-enwe aṅụrị na-eme ụmụ ihe dị iche iche o nwee ihe gba dịka na o nwere ihe ahụ eme eme ife etu e si ya anọkọ anọkọ a na- a na-akpa amụ na-eri na-aṅụ o nwee ihe e siri esi mmadụ niile na-etinye aka n'ofu n'ofu efere na-eri nri na-aṅụ emezichaa ọ bụgodu ofu ọkụkọ ka e gburu oge ahụ ife ebe a na-eri nyawa ofu ofu ọkụkọ a na-eri ewetu obi aṅụrị i rie nyawa anụ ọkụkọ ọ na-asọ gị ụsọ nwa onye afọ ihe e weta ya na ọwa okelologwu i rie nye ọ na-asọ gị ezigbo ụsọ i nwee ezigbo aṅụrị nọ n'ebe etu gị na ụmụnne gị na ụmụnna gị si wee nọrọ wee na-eri nyawa ihe mana kịtazị Ee, amarọ m ihe m na-agbazi ya agba ma ọ ike ọ wụrụ ọtụtụ ụba mmadụ maka na a bata na nnukwu obi na ahụ na-enwe a na-enwe character dị iche iche ndị bụ ndị ndị ya akpa aghala ya anọ ya ndị bụ ndị ya anụ ọgụ ya anọ ya ndị bụ ndị ya akpa alo ya anọ ya so a batazie n'ime ebe ahụ oge ụfọdụ o nwee ka o si ju ndị ndị ya akpa aghala n'isi akpa aghala nụwa ọgụ mana a nụsịkwa nya bụ ọgụ na anyị ya anọkọkwa na-erikwa ihe anyị na-eri na a nụlụ ọgụ ma ọ na e mere nke a ma ọ mee- ma ọ baa mba ọ da anagha anyị ime ihe anyị chọrọ Ee, ajụjụ ọzọ m na-ajụ ọ gịnị kpataziri mgbasa dị na ụmụnna niile o gosiziri na ụka maka na mgbe anyị na-ekwu ihe a, ha na-emekọ ọ bụ fa na-eme ọdịnala igbo na onye ọbụla na-enwere nsọ na-ezelu nsọ ana ife m na-achọ njụrụ nke anyị bịa amakụzi ụka o gosizi na ụka wetara mkpasa na anị igbo ma ọ bụ n'ihe gbasara nwanne na nwanne ma ọ na ụmụnna ụka ụka wetara mkpasa ihe ụka wetara wụ amamihe ọ bụrụ na ọ wụrọ ụka etu anyị na ha si agụ akwụkwọ jee university mara London mara America mara ebe dị iche iche mara ma Russia ma ihe niile ọ bụrụ na ụka abatarọ nyawa education anyị ji wee mara ebe niile ahụ a ka enweghị ya. Ahụ ụka wetara amamihe mana amamihe bịaziri bịazie anyị nwa bụ ndị mma asị na nyawa amamihe bịara bịazie were mawazi nyawa ihe mapụghị akpa nzuzu na-abatazie n'ime n'ime amamife ahụ because na ndị wetara anyị amamife kụziri anyị ihe dịka ịmụta akwụkwọ mara education mara nke a mara nke a asịrị ha ha kụzirila anyị anyị ta- anyị takarịwa onwe anyị anyị gbuwe onwe anyị tupu ka ịrọfụ ihe a na-eme ịrọfụ ihe anyị na-eme rie ọnwa ofu ọnwa ka ọnwa naabọ gara aga na onye nwere onye nwe ego nwere ego mkpa dakwasị ya na ọ ghara afụzi tọrọ ọ ghara afụzi sisi o ji ya eme nke ya ọrịa amamihe ka anyị maziri mafere ofe mafụzi akpa ndị ji onye nwe 1 million i jezi esisi nye gị 100 naira n'ime ka i were i were rie nri mgbe ahụ a sị gị na na ha ya enye gị 100 naira na ha ya enye gị 100 naira na ị ya akwụrụ ụgwọ ị ya akwụrụ ụgwọ 5 naira tupu e nye gị 100 naira biko nna anyị igolukwa ego gị egolu golu ife gị egolu ee nna anyị biko ka e ji na-egburu oge enwere ndụmọdụ ị ya enye ndị ụmụ okeke adịkwa na ụmụ eze ụdụ and nwere ndụmọdụ ị ya enwe agwa ndị igbo maka oke amamife a na-achọ nduba anyị n'ọkụ mmụọ enwere ndụmọdụ ị ya enye ndị mmadụ ndụmọdụ m na-enye ndị mmadụ bụ ha biko wetuo obi na o nweghịkwana ihe ejitere na ntakasị arụ obe nwere ihe ejitere na mgbakasị arụ ha wetuo obi ka anyị mewe nwanne ọkacha n'ime ụmụ eze ụdụ anyị ka anyị mewe nwanne mee riwe oriri na onwe ka o si dapụtara anyị ọ dapụtara anyị n'ịṅụ aṅụ anyị ṅụọ ṅụkọ nya ọnụ were ofu obi ṅụọ nya ọ dapụtara anyị n'ọrụ o nwee ọrụ bịara na anyị anyị ya arụ anyị were ofu obi rụọ nya awa ọrụ ọ bụrụ ọlụ ya awụ mmadụ naabọ na ịtọ lụọ a lụọ nya one month e nwere ike nụ na ụmụnna gbakọrọ were ofu obi lụọ nya were obi ọma lụọ nya a lụọ nya in two days three days a lụsịa nya ife niile a- ife niile a adị fere ife anyị na-ekwu maka ya bụ ife anyị na-akọwakarị bụ ụmụnna nke anyị si n'ime ya pụta bụ ụmụ eze ụdụ nọ n'uru ọfọ na alọ bụ ndị ụmụ okeke adịkwa ee etu e si wee jikọ wee bụrụ ya bụ ụmụnna nọ na nri bụ nnukwu ụmụnna nọ na nri kpọmkwem ama ama bụ na onye mere ife ike a na-anụ maka ya but ana m asị nna anyị ka anyị ji na-egbu n'oge rinne enwere ife a na-eme kịta na ụmụ eze ụdụ n'uruofolo na-atọ m ụtọ ọkachasị the new chairman ọ bụ arthur ee arthur mbuba comrade arthur mbuba bụ chief comrade arthur mbuba a na-akpọ ọtọ ọra mkpa e nwee nwanne ya nọ n'ụlọ ọgwụ e nwee onye arụ ya bara ọ nwekwa ife ọ na-abịa ede n'ife nwe ndị oyibo na-akpọ platform ọ bịa onye weta weta ka nwanne ya ọnụrụ ube nwanne ebe na-akwa ile anyị bụ na ọ na nke be atụ na ihe afụ na a na-atụkwa ego onye ọbụla nke onye nwere ọ na-etinye onye nwe ọ na-etinye onye bụ ọnụrụ ube na mụnwa na-ekene ọtọọra mkpa na-ekenekwe ndị ụmụ ezudu niile ee, ọzọ ndị igbo nke nọ lọndọn iweta nnukwu ego o tinyere maka ịzọpụta ndụ nwa obere nwa ụdị ife a amaka ana m asị ọtọọra mkpa onye a sị ya jide ka o ji mana ka o ji dị mma ana m achọ ka ikenekwe ndị a na-atụkọ obere ego dị iche iche maka nwa nwata a chọrọ ime ọpụreshọn gbasara obi ee ka ikenekwe ha na ọ dịrọ easy ka e wetara ewetara onwe ya ife ọma adị ezo ezo ife ọma adegbuchukwu ife ọma nkịta so na ife bụ ife ife ọtọọra mkpa na-emewo mma sị na ọ wụ onyinye onyinye chukwu nyere ya ka o ji aga were ya na-arụ ọrụ ya mawo otu dịka etu anyị si wee kwu kịta ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ maka na onye nụrụ na nwanne ya na-eri eri ruo na-erie nri rie nri ọfụma ọfụma rie na o nwere onwe onye onye ọzọ nwere na otinye na ọ bụrụ na nke o nwere ezuru mmadụ onye ọzọ nwere na otinye ewere ya nọrọ ebe ahụ nwee aṅụrị nwee nwanne ọ dịkwa ka dịka n'ọrụ dịka na nsogbu bịara etu ọ bụ na nsogbu bịara etu ewee mmadụ niile kwa agbakọta onye onye nwere o tinye ọ bụrọ iwu na ị ya-etinye miliọnụ na ọ wụ na ha chajị miliọnụ na ya onye onye nwere o tinye onye nwere kọbọ o tinye onye nwere tọrọ o tinye mgbe eji ya atụkọ atụkọcha nwa obere oge o zuo miliọnụ ahụ karịkwuo akarịa so na ya bụ atụmatụ ka m na-ayọ ndewo ndị ụmụ ezudu niile onye jini ya biko kene ya sị na ka a bịa ya sị na emeche na-emebi ihe ya weta one o nwere ya tinye e jikọọ nya tupu eji ya ha asị ọ na-eme ofu ọnwa na-eme ọnwa naabọ anyị amara ma nwanne anyị ahụ bụ nwa anyị ma ọ ya adị ndụ ngwa biko chukwu mele anyị ka ọ dị nya ndụ na- na atụkọchara nya wụ ego were eme ihe ahụ eji eme biko kenezie ndị igbo niile ndị gere anyị ntị ndị igbo niile na ndị ụmụnna ndị ọzọ ka fa mụta ọra ife anyị niile na-eme gere anyị ntị ka m na-ayọ ha biko na o nwere ihe a na enwere ihe eji okwu na ụka eme o nwere ihe e jikwu mgbakasị arụ eme ka ife ọma bụ ife a na-ayọ ayọ n'ụwa a biko onye ọbụla nweleni ma ọ bụ onye jini ya nyere nwanne ya aka nyere ikwu ya aka nyere ibe ya aka ana m ekene unu dịka etu m si kwe unu na nkwa na bido taa wee gaba mụ na asa mmanwụ ụzọ media na redio naijiria 15 years unfailing program ọdịmma ndị Igbo ọ ka na-emenụ onye ka m chọkwa ka m bido nkụzi ọdịnala Igbo achọrọ m ka ọ bụrụ m sọsọ m kwuo ka mmadụ ji asị na enwere ihe m chọrọ ma ọ na enwere ihe m na-azọ ọ maka ọdịmma ndị Igbo ee abịa m etu a Kraịst bịatara n'Israel na-agagharị na-eme mma ọ bụ ihe m chọ ka m lụọ ndị Igbo ọma mana ụwa niile bụ Igbo ee m wee na-ekene Igbo niile unu na-eme mma ee achọrọ m ka anyị bụrụ nwanne agwa m ụnụ na m ma ekwu maka ọdịnala igbo ọ bụ na enwe ife adịrọ mma na ọdịnala onye pụta anyị kwuo otu na ife adịrọ mma enwere ife m fụ adịrọ mma ọ bụ na ndị ọdịnala igbo nkụzi ọdịnala igbo a na-amasị unu sonyere anyị na Facebook ee ndị m sịkwa na ọ bụ na fa na-alike a fa sonyekwere anyị na YouTube ee maka na gidigidi bụ ugwu eze ee ka o wee mịta mkpụrụ anyụkọ nwamịrị ọnụ ọ gbọ ọfụfụ ma ọ bụ enwere ihe dị ka ka anyị jikọtakene aka ọnụ ka anyị kwukene ofu okwu ndị Igbo ana m ayọ unu a ka m bụkwa prọfet Dr. Ramas Okoye Asuzu ee nwa si Nri wee bịa onye ahụ a na-anụ onu ya n'ụwa niile ee adịka m na-ekenekwa unu udo dịrị unu